ndị be anyị ndewonu abụ m amalinze JJ Azi esi n'ụlọ ọrụ maka mwelite asụsụ na omenala Igbo bụ amalinze Igbo Educational Program Network wee na-ewetara unu akụkọ ozi nke oge nke ije amalinze jere ndị be anyị nọkwa ya ee ndewonu biko gbanụ ntị na amalinze nọ n'ọgbọ na ngagharị nke ije amalinze jere n'ịchụ nta akụkọ azọbatara m n'obodo Ogidi dị n'okpuru ọchịchị Idemmili na Anambra steeti ebe a na-agba ọdụ ọ bụ n'obi Ogbuefi Nnadi Ugwu Bat Okafọ ka a na-eme emereme nke a ọya egwu ọgaranya egwu onye chiri echichi ọ egwu nrọlị nrọlị
Ogbuefi Nnadi Ugwu ọ bụ be gị ka eji wee na-ama atụ ihe omenala Igbo ọ bụ nnukwu ugwu Nnadi Ugwu ị dịbu mbụ wee zaa aha Nnadi Ugwu ọ bụ nnukwu ugwu ka ndị Amalinze na-ebunye gị ọ bụ gịnị bụ ịgba ọdụ ịgba ọdụ bụ echichi ụmụ nwaanyị na omenala Igbo ụmụ nwaanyị nwere echichi dịkwa iche iche ha na-echi echichi dịka inyom agbala na ndị ọzọ ga mana nke kachanụ bụ ịgba ọdụ ọ bụ ya bụ ọzọ ụmụ nwaanyị echichi ịgba ọdụ bụ ichi iyọm n'ikwu ya n'ụzọ ọzọ nwaanyị gbaa ọdụ ebidozie kpọba ya iyọm nwaanyị chie iyọm agbaba ya ọdụ ịgba ọdụ bụ ichi iyọm ichi iyọm bụ ịgba ọdụ ndị be anyị unu ahụgo na were ewu tinye n'ọgbụ na were ọgbụ tinye n'ewu bụ otu ihe n'ihu unu ga-anụkwa nkọwa maka ịgba ọdụ n'olu ndị omenala nke a weru anya maka na ndị be anyị sịrị na ajụba ajụjụ ndị mmụọ a ga jụwa ewi maka na ọ bụ ewi na ndị mmụọ gbara agbata obi ka m si kwuo na mbụ ọ bụ na obi ogbuefi nnadị ugwu na ogidi ka a na-eme mmemme nke a ọ bụ odozi akụ ya ifeọma okafọ chiri echichi ịgba ọdụ aha ọdụ ya bụ iyom osodieme nke a bụ ọda onye na-agba ọdụ ọda bụ booth n'olu bekee ọ bụ n'ọda ka onye na-agba ọdụ na-anọ mgbe a na-echi ya echichi ebe ahụ ka o si apụta agba egwu ọ gbachakwa ọ lakpukwara n'ọda ya nọrọ ebe ahụ na-elepụrụ ụwa ya anya oriri na ọṅụṅụ na agbamegwu a na-afịọ ọzọkwa ọ bụ gịnị bụ ịgba ọdụ a chọba anya anụ e jebe n'isi ya ajụrụ m nne anyị bụ onye isi ndị iyom na ogidi ajụjụ ọnụ biko gerenụ ihe o kwuru ndewo biko gịnị bụ aha gị Ava m bụ Dibụenyi Ọsakwe Dibe. na ụmụru ogidi daalụ
nwa m na Yeah. anyị bịara ebe a anyị hụ na a na-eji a na-eme emereme asị na emereme iyom biko onye na-eme taa ọ bụ iyom ka a na-echi taa a na-agba ọdụ o chiwe ekwe onye bu ụzọ chie ekwe ya mbido ọzọ ichi ogidi echim ekwe ụmụ nwanyị o chichaa ekwe ọ gba ọdụ o wee bụrụ nnekwu iyom bụrụ ichie uwe kedu ọnọdụ ha nọrọ n'omenanị ogidi na omenanị igbo ọnọdụ ha nọ n'omenanị igbo bụ na na fa na-asa ile fa ada atụ ntụ fa bụ ndị eziokwu ee onye ọbụla bụ onye iyom gbata beru ọchịrị nọ ee kweta nọ ee ọchịrị nọ ee kwukwala ebe a ukwu nọ ee ọ dị nnukwu mkpa ka unu mata na echichi ịgba ọdụ abụghị echichi ndị ọgọ mmụọ mbanụ ọ bụ omenala Igbo o nweghị arụsị maọbụ agbara a na-akwanyere ihe echichi ndị a karịa olisa bi n'igwe ndị ụka na-echi echichi nke a na iyom ogidi ejirọkwa arụsị emie ejirọkwa okpukpe ọchịchị emie ndị ụka ndị omenanị na anyị ji wee gosi omenanị ogidi na ọ bụrọkwa ife ọjọọ nọ ebe a ka ụmụ nwaanyị ogidi na-enwe ndụ mm-hmm. eh, ebe a ka ibe a ka anyị ji wee nwee ndụ ogologo mm-hmm. anyị adị etikwa mmụọ nke anyị na-eti ojuju mm-hmm. na anyị bụ ogidi inyom ogidi kwụrụ inyom ogidi ọ sọrọ ndị ụka ọ sọrọ ndị a nwerọ ndị ọ sọ ada eji ọgwụ emie nọọ ife anyị ji ekpokọta onwe anyị wee bụrụ inyom ogidi iyom dibụenyi biko ị na-agba afa daalụ ọrụ na ị garaghị anụ ọnụ gị gịwa nwa aka daalụ o ndewo ndewo ndị be anyị unu anụgonu ya iyom sịrị na onye chie iyom na ọ sago ire ọ gaghị asị asị eye ya ga-abụ eye mba ya ga-abụ mba ọ ga-abụ onye eziokwu ọ gaghị akọ ọnụ ma ọ bụ lụọ ọgụ ọ bụ otu iwu ahụ jikwa ndị chiri echichi ichie na ndị ụmụ nwoke nne anyị iyom di bụ enyi ọsakwe daalụrị nne ndị ogbunike bụ ndị obodo iyom osodieme bịara ka ha kwado ya sorokwa ya ṅụrịa ha bu egwu wee bịa eze aka na obi ome egwu eburu bata n'ọnụ ụkwụ gị mekasịa mekasịa mekasịa ajụkwaziri m onye iyom ọzọ ajụjụ ọnụ maka echichi iyom n'ala igbo gerenụ ntị ihe ọ zara ikpe onye chiri echichi anyị nọ na ya tata hmm? onye chiri ya na ọ ma akpọrịkwo di ya ọ ma akparị di ya na iwu anyị nke mbụ bụ na nwaanyị ada akpọ di ya iyi nwaanyị ama emejọ di ya di ya ama emejọ nwunye ya ibe awodi na-anụghị di ime esisie nni gị ya ma di gị erirọ a na-emeri ya eme o nne anyị nwachibelu daalụ nnukwu lee na ihe butechara ma ndị o nyere enye ma ndị e nyere ya enye ndị be anyị sịrị na mkpụrụ afa dibịa ghasa n'ala amaghị ndị ọ ghara agha na ndị dapụrụ ya adapụ n'aka

kwelufu ugwu fa wee bata ndị osile ekene unu o osile ekene unu echichi ka anyị na-echi echi gboo ọ ndị ekwe na iyom ogidi nọ ebe a e wee na-enyefe ofu onye kwa chilu tata osodieme nwaanyị chiri echichi nọ n'ọdịa
ndị be nna ya awa ọgụ n'ogbunike bukwazi egwu wee bịa awa ọgụ na mmọnwụ akwụgo mma aha awa ọgụ na mmọnwụ akwụgo kwa mmụọ aha igbo yagha yagha hom agha ji n'ụtụtụ gba njenje
anyị ekelego

osodieme bịara zutecha ndị egwu ahụ e turu ya ego ka a na-etu mmanwụ erimeri jupụtara dendem ndị mmadụ riri ṅụọkwa ajụrụ ya ajụjụ ndị nke a nne biko ndewo ahụrụ m na o nwere emume a na-eme taa biko kedu ihe a na-eme a na-agbaba m ọdụ abanye n'otu ọdụ society If I may take the English language, the prestigious ugwu. Eh, biko nnekwu ugwu eh, ka ọ bụrụ na eji malụ ndị otu ọdụ n'ogidi. Ị gbara ọdụ?
Agbara m ọdụ. Lee ya ka a gbanye m taa ọ bụ ndị a dị n'ụkwụ gị lee ya ụkwụ naabọ na aka m naabọ eh? ya ka a na-akpọ ọdụ eze enyi elephant tusk
ọ bụ otu ihe na ọzọ nke ndị okpu mmee mmee na-echi ya bụ ọzọ nke a bụ ọzọ ụmụ nwaanyị ọzọ ụmụ nwaanyị ma ọ bụrụ na ife kpọrọ ya ọzọ ụmụ nwaanyị ugbu a ị gbasịrị ọdụ kedu ka a ga-esi hụ gị n'obodo Ogidi ka fa ga-esi fụ m n'obodo di m bụ na a ga na-afụ m asị onye echichi onye chigoro echichi

ebutere m oche m ji anọ asị onye echichi ya bụ na ị bụgoro nnekwu nwaanyị na obodo Ogidi
biko anyị kelere gị jisikwanụ ike ndewo onye nhazi na oti mkpu na mmemme nke a kọkwara ihe gbasara ịgba ọdụ na ihe ndị omenala ndị ọzọ nna ndewo deeme biko ọ bụ gịnị bụ aha gị afa m bụ chief sir engineer ambassador Tochukwu Okeke nna o ọgwa bụ sefe niile oke mmanwụ ka ị bụ ọ bụ gịnị ka a na-eme taa ife a na-eme taa bụ a na-echibe ofu onye iyom nke nalụgolu afa ya iyom Osodieme
iyom Osodieme biko gịnị bụ iyom n'ala Igbo ya na n'ogidi a bịa n'anị Igbo enwere nwoke nwee nwaanyị ị baa na ndị nwoke ọ bụrụ ndị chili ọzọ a na-akpọ fa ndị ichie ị bịa na nwaanyị ọ bụrụ ndị gbara ekwe fa abazia n'ime ekwe a ndị ligolu enu abụrụ ndị gbara ọdụ ya na fa nwa bụ ndị dịka ndị ichie n'ebe ụmụ nwoke nọ ọ gịnị ga-emezi ha ka ha dị iche na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ n'ala Igbo ị bịa n'echichi n'anị Igbo na etu o si wee dị n'ogidi onye chili echichi a na-ene ya anya ka onye banyere n'otu ndozi otu ọchịchị otu ka ọ dị mma otu asịla asị ya na ife fa ji wee dị iche bụ na o nwere iwu mabidosiri fa ozugbo iwu nke mbụ bụrụ afa ya na aghala fa ya apụ n'ọgbọ nụọ ọgụ fa ya na-edozi edozi fa ama nsị asị ebe okwu dị fa bata ya ekwue nke bụ eziokwu
ugbu a lerezianụ emereme so ya

ndị be anyị nụ ọ gwụnụ ka anyị ji ugbu a ka ọ dịbazịa mgbe ọzọ a ga-achụ nta